salamu aleykum aw bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka foli bɛ se aw ma bi aw balimakɛ don tuguni mamadu dukara cakɛda min bɛ n'o tɔgɔ maliba aquaculture o ɲɛmaa don bi n nalen don ka na funɛnkɛni ɲɔgɔn dɔ yira aw la bi funɛnkɛni min bɛ baara la cɛsiri dan y'a ta ye jɛgɛmara hukumu kɔnɔna la a tɛmɛna nin baara in fɛ san damadɔni a bɛna don o babu la ka ɲɛfɔli kɛ ye aw kɛcogo ɲuman a ka se k'o faamuya a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na bi ani a bɛ fɛ ka taa yɔrɔ min na ka se k'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o hukumu kɔnɔna la an ka baara n'o fana ye ka jɛgɛ mara in sankɔrɔta bɛ se ka d'a ma cogoya min na ka lacari jamana kɔnɔna la o y'an ka laɲiniba dɔ ye o hukumu kɔnɔna la an kɛlen don ka nin initiative in ta se ka ninnu labɔ bi aw tɛ minnu dɔn minnu bɛ baara la n'u bɛ k'u banban gɛlɛya fɛn fɛn bɛ n'u bɛ k'a kun ka se k'olu labɔ ka yira aw la salamalekun kutalara an bɛna yira aw la aw k'an bɛn sɔɔni

ne tɔgɔ masiri ture n sigilen don bulikasunbugu la ok masiri ture an ye k'a fɔ jɛgɛ mara ma caman b'a fɔ ko a ka gɛlɛn nka gɛlɛya in hukumu kɔnɔna la e y'a ɲini ka se ka baara in kɛ baara in bɛ a kɔnɔna la a bɛ san damadɔni bɔ ne b'o dɔn mais maa minnu bɛ k'an lajɛ sisan olu t'o dɔn o de la i bɛna don a la bakurubaya la eh, laɲini ye mun ye i ye kɛwale minnu kɛ baara in kɔnɔna la ka se yan bi an ka se k'o dɔn o hukumu kɔnɔna la n bɛ ɲininkali filanan dɔ tugu in na eh, baara caman bɛ yen mais munna e y'a décider k'i ɲɛsin jɛgɛ mara ma sigi ka ne to an ka village la mhm. kɔ dɔ de bɛ yen nɔ mhm. donc ni n tɛ sɛnɛ la n bɛ taa n sigi kɔda la n bɛ mhm. jɛgɛw lajɛ donc kɔ in dun ni samiya fɛnna jɛgɛw bɛ traverse kɔ in fɛ de u bɛ taa u bɛ t'u fan da donc après u bɛ retourner donc n y'a ye an ka villageois u bɛ jɛgɛ tiɲɛ kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ parce que ni kɔ in baara daminɛna presque caman ka foro baara yɛrɛ bɛ tiɲɛ a bolo jɛgɛ bolo an ka dugu yɛrɛ kasa bɛ tiɲɛ jɛgɛ fɛ tilema kɔ in jɛgɛ b'a kɔnɔ donc o hukumu de kɔnɔna la ne yɛrɛ y'a ye jɛgɛ bancogo t'a la n'a sera ka baara ɲɛma donc o de ye ne don jɛgɛko d'accord donc hakilina ɲuman o bɔra eh, kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka dugu la donc euh, i ye gɛlɛya dɔ ye gɛlɛya min i bɛ fɛ ka solution sɔrɔ a la eh, pour que ka se k'o gɛlɛya wuli donc o de ye kɛra i ka hakilina ɲuman ka ɲɛsin jɛgɛmara ma nka yala i ye kalan kɛ eh, an b'a fɔ cogo di kalan min ni sɛnɛ bɛ taa u ani jɛgɛmara bɛ taa université la u bɛ second cycle la u bɛ même primaire la est ce que i y'o kalan kɛ. non n m'o kalan kɛ. ok mais est ce que i kɛlen ka wuli k'i bɛna jɛgɛmara in daminɛ i ye kalan kɛ jɛgɛmara yɛrɛ kan fɔlɔ wa. non n m'o si kalan kɛ n kɛlen k'a daminɛ tuma min na de n yɛrɛ ye auto former parce que ale ɲɛ tɛ wifi sigilen filɛ nin y'a kama o tɛ dɔwɛrɛ ye avant tout ça yɛrɛ chaque jour je prenais chaque jour n tun bɛ se ka forfait de ka taa. pour que ka se ka n ko mun fɛn ka se ka renseignement jɔnjɔn sɔrɔ jɛgɛ ko kan jamais mɔgɔ tɛ se ka don jɛgɛ mara la ka sɔrɔ ni fɔra i y'a kɛ dɔrɔn i bɛ tiɲɛni na don d'accord maintenant i ye eh, o kɛlen k'u kunnafoniw ɲini bɔlɔlɔw sanfɛ ka se ka dɔnniya faamu kosɛbɛ eh, i nana ka n'a daminɛ i y'a daminɛ cogo di

i bɛ taa ban sanfɛ i tɛ foyi sɔrɔ ka bila i kun a man nɔgɔn en tant que jeune a man nɔgɔn o de la cɛkɔrɔba ye nin basɛn dilan n ye mɛ awa ale y'a kɛ kati na ci kati i y'a daminɛ ni basɛn fila la an bɛ yɛlɛ dɔɔnin k'o basɛn ninnu yira mɔgɔw la ayiwa anw ka girin mɛ an b'an deburuye Alors, i y'a daminɛ ni bassin fila la Ouais. d'accord donc ni bassin fila a kun ka laɲini ye jumɛn ye baara daminɛ Ɔ, i tun bɛ fɛ ka mun de kɛ yan baara daminɛ yala i tun bɛ fɛ ka jɛgɛ lakumabaya ye ubiyɛn k'a tɔɔrɔ yan direct de Non, si baara daminɛ an tun bɛ jɛgɛdenni de san Mhm. ka na k'a lakɔrɔbaya bassin kelen kelen tun bɛ dan jɛgɛden ba kelen ma. ok donc mais pour commencer cɛkɔrɔba ye ba kelen ta fɔlɔ

Deni min dira an ma bɛɛ tun bɛ o minɛn kura ta tigɛra a ye tiɲɛni don kun mɔgɔ min y'a di yan yɛrɛ n tɛna o tɔgɔ fɔ n y'a tigi wele ka dezyɛmu kɔmandi la a ye aranburusi baara daminɛ la i ye jɛgɛdennin minnu ta olu kelen kelen tun bɛ kari

jɛgɛ lakɔrɔbaya k'a di mɔgɔw ma mɛ nin y'a san fila ye an y'o laɲini bila ok nin y'a san fila an tɛ dɔ wɛrɛ kɛ fan tɔɔrɔ kɔ ok ne bɛ nin fɛn o fɛn na nin bɛɛ ye jɛgɛ jenitɛriw de ye ok nka e tun bɛ jɛgɛ lakumabaya i sisan i y'a deside ka taga jɛgɛ latɔɔrɔ i yɛrɛ pour que ka jɛgɛdenni sɔrɔ mɔgɔ caman b'a fɔ jɛgɛdenni tɔɔrɔlaw de bɛ tɔnɔ sɔrɔ ka tɛmɛ jɛgɛ kumabayakɛlaw kan e kalanna o la cogo di e y'o ɲɛɲini cogo di ka se ka jɛgɛ tɔɔrɔ parce que mɔgɔw bolo suya don donc a yira an na n'a sɔrɔ suya don ubiyɛn ni suya tɛ i y'a kɛ cogoya min na ka i installer parce que n'i y'a mɛn i bɛ fɛ ka jɛgɛ lakumabaya jɛgɛdenni b'i bolo dumuni b'i bolo mɛ n'i ye jɛgɛdenni tɔɔrɔ ka lase i ka jɛgɛw ma je pense que i bɛna dɔ bɔ i ka musaka la i ka depansi la exactement voilà donc laɲini kun ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la i tilen ka taga jɛgɛ tɔɔrɔ fanfɛla la n ka se ka jɛgɛdenni sɔrɔ i yɛrɛ parce que n y'a ye k'an to jɛgɛ bila bonyana la mhm. i tɛ se k'a fɔ an bɛ taga jɛgɛtɔɔrɔ yɔrɔ la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ jɛgɛdenni san ka tila ka aliment san k'i bɛ ko nécessaire bɛɛ san k'i bɛ production kɛ k'i bɛ nafaba sɔrɔ a la ok donc ne bɛ fɛ ka taa zone min kɔnɔna na a zone jɛgɛdenni ko ka gɛlɛn wagati dɔw la an fɛ yan na ko jɛgɛ bɔnnen bɛ kɔ kɔnɔ i dun b'a dɔn kɔ kɔnɔ jɛgɛ ni an bɛ min produit u croissance tɛ kelen ye a cɛ ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ o kama jagoya ne kun bɛ n ɲɛsin production ma pour que ka se ka jate ni sɔrɔ yɛrɛ nka Mali kɔnɔna la mɔgɔ tɛ yen fɛnɛ mun bɛ se k'i sɛbɛn da kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ an bɛ du kɔnɔna de la an tɛ foro la an bɛ du kɔnɔna de la an tɛ foro la alors o kɔrɔ de baara in i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ jɛgɛ mara bi a bɛ se ka kɛ nka a kɛcogo ɲuman i gɛrɛ maaw la maa minnu b'a baara dɔn ka se k'i dɛmɛ k'i bilasira sabula kunnafoni ɲuman o de b'a to i bɛ succès kɛ donc a ko sisan jɛgɛ mara a tun bɛ jɛgɛ lakumabaya sisan a y'a ɲini ka jɛgɛden tɔrɔ an bɛna a ka jɛgɛ tɔrɔ yɔrɔ yira o la ani a bɛ baara in a b'a kɛ cogoya min na a b'a maîtriser cogoya min na a bɛna a da don o la bakurubaya la k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna donc nin bɛɛ cour kɔnɔna ye aw m'a ye a ye nin dingɛ in sen ji bɛ bɔ ka na yan donc je crois c'est ça non oui pour que ji nɔgɔ kana taa kare kɔnɔ hmm. donc an bɛ nin nin fɛn o fɛn bɛ yan nɔ a bɛɛ ji bɛ stocké so kɔnɔ yan de pour que a kana mɔgɔ si tɔɔrɔ voilà i tɛ ji nɔgɔ ye kɛnɛma jamais merci donc n'i bɛ fɛ ka baara in kɛ fana jɛgɛmara baara ji taa yɔrɔ o ye laɲini dɔ ye parce que ni ji t'i bolo ji taa yɔrɔ t'i bolo i mana na installation caya i t'a dɔn i b'a ji bila ka taa yɔrɔ min na donc o ye gɛlɛyaba ye n'aw bɛ fɛ ka baara in daminɛ aw b'aw hakili to mun na a ye na don an ka jɛgɛ tɔrɔ yɔrɔ kɔnɔ an ka ɲɛ Alors, Masiri, oui. an bɛ an ka baro hukumu kɔnɔna la toujours. Donc, nin yan ye yɔrɔ jumɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Deli bɛ yan fɛ munna pour ka nin bɛɛ ee voilà yan ka fan tɔrɔ yɔrɔ la ok donc an ka jɛgɛ den ni fan bɛɛ la funteni o ye diyagoya ye parce que ni fiɲɛ bɛ don i yɛrɛ b'a kalama a bɛ ci température la fort donc ni i bɛ nin baara kɛ ka kan k'i ka yɔrɔ koron ka ɲa parce que ko température n'an b'a fɔ o ma ji wagati kɛcogo a bɛ se ka kɛ a bɛ ji sumaya a bɛ ji kalaya kojugu donc i b'a jateminɛ i ka se k'i ka température canaliser a kana to ka changer changer parce que o bɛ na ni an b'a fɔ min ma changement brusque de température o man ɲi o bɛ kɔlɔlɔ lase jɛgɛdenninw ma ma n bɛ n ka maître bolo voilà donc a bɛna kunnafoni ɲuman di anw ma donc nin installation nin ye jumɛn ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la donc jɛgɛ bɛ tɔrɔ ta de mais ça se passe comment a bɛ kɛ cogo di kɛrɛnkɛrɛnnenya la i tɛ k'i da don a la dɔɔni dɔrɔn k'a ɲɛfɔ an ɲɛna hali n'i m'a janya quoi parce que minnu bɛ fɛ ka baara kɛ u bɛ se ka na formation fana kɛ formation da man gɛlɛn nka n'aw ko aw bɛna formation kɛ a ye wari bɔ n'aw tɛ fɛ ka wari bɔ a tɛ kunnafoni sɔrɔ awɔ parce que an fana y'a ɲɛɲini de donc n'an bɛ fɛ a k'a d'aw ma a bɛ wari de bɔ ka n'a ɲɛɲini a ka faamuyali ɲuman sɔrɔ o fana bɛ motivation di nin ma toujours ka taga ɲɛfɛ

est ce que n ko i y'a kalan de ou i y'a kɛ cogo di e y'a dɔn cogo di. non je me suis auto formé. i yɛrɛ auto formé a la wa. voilà donc maa m'i dege. non mɔgɔ si m'a dege. bravo. donc a y'a mɛn. jɛgɛdenni tɔɔrɔ maa m'a dege a la a yɛrɛ de y'a kɛ a yɛrɛ ye. jɛgɛdenni tɔɔrɔ yɛrɛ tɛ hali jɛgɛ fan tɔɔrɔ yɔrɔ. voilà. donc jɛgɛ fan tɔɔrɔli ka se jɛgɛdenni sɔrɔli ma maa si m'a dege a yɛrɛ de y'a ɲini a yɛrɛ k'a faamuya ka se yan voilà donc aw minnu sigilen don k'a fɔ maa minnu bɛ tɔnɔ de sɔrɔ jɛgɛ mara in na o ye maa minnu bɛ dumuni feere ani maa minnu bɛ jɛgɛ tɔɔrɔ olu de bɛ sɔrɔ kɛ mun bɛ aw bali ka jɛgɛ tɔɔrɔ mun b'aw bali a ye wuli alors masire ni jɛgɛw tɔɔrɔla yan u bɛ taa min

n'u bɔra yen fɛ donc i ɲɛ b'a la circuit continu de don n'u bɔra an bɛ yan nettoyer donc u bɛ na donc hali actuellement donc an ka production kɔrɔ larves dɔw dalen d'accord donc ni jɛgɛdenniw bɔra yan fɛ tile tan u man'o kɛ yan u bɛ na yan sisan pour que u ka se ka yɔrɔ ɲɛnama fana sɔrɔ toujours ka se ka voilà bonya joona ou bien voilà mais aw ka jiko fanfɛla la yan jiko bɛ cogo di ji bɛ aw bolo kosɛbɛ wa si si ji b'an bolo kosɛbɛ mais tiɲɛ na an ka zone ji bɛ k'an sɛgɛn kosɛbɛ ka ji ma m'a ye ne bɛ baara kɛ foraji de la mais avec tout ça an ka foraji pièces bɛ ko tan ni kelen Wow.

o ye baara ɲɛnama alors ni an bɔlen nin ye jɛgɛ tɔɔrɔ yɔrɔ kɔnɔna la sisan an ye faamuyali dɔɔni di aw ma jɛgɛ tɔɔrɔ la ani jɛgɛw bɛ taa cogoya min na aa nin hukumu kɔnɔna la sisan an bɛna bɔ ne ko masire an bɛ taa kɛnɛ ma dɔɔni parce que funteni bɛ yan kosɛbɛ masire an y'a ye sisan nin circuit in ji bɛ ka circuler ça veut dire que fɛn dɔ de bɛ ka ji bila circulation na an ye faamuyali kɛ a bɛ komi kuranko ma nɔgɔya yan dɛ e kuranko man nɔgɔ pour que ka nin baara in nasabati kuranko kan ka ɲɛɲini cogo di bon baara in yɛrɛ tɛ se ka taa cɛncɛn na panneau kɔ panneau parce que n'i y'a ta k'a jate minɛ hali an ka jamana in bɛɛ b'a dɔn kuran kuran sɔngɔ ka ca kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kelen wa filanan fɛnɛ ye mun ye bɛɛ b'a dɔn actuellement yɛrɛ kuran tɛ na o yɛrɛ bɛ ka jan kan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an ka baara kɔnɔna na yɛrɛ donc n'i bɛ nin baara in kɛ f'i ka kuranko ladon a tɛ taa kuran kɔ kuran kana tigɛ kuran kana tigɛ voilà mais ni kuran tigɛra a kɔlɔlɔ ye mun ye a kɔlɔlɔ ye ka jɛgɛdenninw sali o bɛɛ bɛ sa o bɛɛ bɛ sa donc aw b'aw hakili to o la n'a ma ɲa k'aw bɛ nin baara ninnu kɛ so mais est ce que a bɛ se ka kɛ bassin ye ou bien a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ nin ye k'a sɔrɔ kuranko

gɛlɛyaw kɔrɔ o gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban parce que n b'a f'i ɲɛna premièrement yɛrɛ hali k'a ta ji ma awɔ an ka ji ph bɛ ka de la donc alors ji ph ɲuman ɲuman ɲuman ɲuman bɛɛ b'o dɔn o sati donc o kama yɛrɛ an tɛ se k'an ka production kɛ hali ka se katoro bɛɛ ma donc o ye gɛlɛya o ye gɛlɛyaba yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ an bɛ fɛ k'an yɛrɛ bɔ mun kɔnɔ ji sɛgɛ man ɲi donc aw tɛ se k'aw ka

ne ko sisan n'e kan ka ladilikan di i ɲɔgɔnna funukɛninw ma minnu bɛ fɛ k'i ka trace suivre ka jɛgɛ mara k'u ka baara ye i bɛ kunnafoni jumɛn d'u ma i bɛ ladilikan jumɛn d'u ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani jamana u tulo bɛ an na u bɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la nin video ye n'ala sɔnna u bɛ na ye autoritéw fana olu kan ka mun de kɛ pour que ka se ka jɛgɛ mara la sabati mali kɔnɔna la fɔlɔ o ye funukɛninw ye minnu bɛ fɛ k'i ka trace su Mhm. kunnafoni jumɛn ladilikan jumɛn b'i bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tiɲɛ na jɛgɛ mara ye fɛn ye mun nafa ka bon mhm. i yɛrɛ ɲɛ t'a la nin y'a san damadɔnin ye ne yɛrɛ ka diɲɛ i biri ye la dɛ aa ni jɛgɛ tɛ an yɛrɛ tɛ se ka foyi kɛ an ka diɲɛ latigɛ la dɔw hali k'a da o ma foyi i ɲɛ bɛ nin fɛn o fɛn na yan nɔ nin bɛɛ bɔra jɛgɛ de la Depuis yen nɔ i kan k'a dɔn ko jɛgɛ ye fɛn ye mun sɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Ouais. Je rappelle que n bɛ ah, profiter nin yɔrɔnin na ka yɔrɔ dɔ fɔ mun c'est très important a da ma don min na. Ɛɛ an bɛ hakɛto ɲini a bangebaaw tanya na nka bi ninnu de jɔlen bɛ ni du ye funukɛninw de jɔlen don ni du ye mun bɛ k'a to u ka du charge supporter o ye nin baara in de ye donc k'a fɔ k'u bɛ baara wɛrɛ la an an u ti fonction na u ti foyi la u bɛ so kɔnɔ yan ka se ka nin baara in sabati jɛgɛ mara bɛ se ka sabati cogoya min na o ka laɲini o ye alors ni ladilikan b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana kuntigiw ma kan ka dɛmɛ jumɛn lase jɛgɛ maralaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la e ka ladilikan bɛ kɛ jumɛn pour que ka jɛmukan kuncɛ bon olu ta kɔni tiɲɛ na parce que jɛgɛ ko mali kɔnɔ a tɛ bala yɛrɛ a baara daminɛna a tɛ kalo fila bɔ fɔlɔ Ee, fɔlɔ an bɛ baara kɛ cogo min na i yɛrɛ i b'a kɔnɔ i b'a ɲɛ dɔn donc an bɛ mun ɲini autorité fɛ tiɲɛ na halisa u ka dɔ fara u cɛsiri kan u ka se ka an ka fɛnw kɛlɛ kɛ parce que jɛgɛko in kɛlɛ a yɔrɔ a ka jan kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que depuis n'i ko k'i k'a kɛlɛ daminɛ i b'a daminɛ foro kɔnɔna de la Foro kɔnɔ. parce que maliyɛn yɛrɛ banna sɛnɛ ma fɔlɔ an t'a dɔn fɛn o fɛn de don Ee, jɛgɛ balo pour que a ka nɔgɔya bɛɛ b'a dɔn foro tage ni sɛnɛ ko ma sigi kala ma a tɛ se ka nɔgɔya cogoya si la n'i ko ko jɛgɛ i k'o balo donc fɔlɔ an tun bɛ jɛgɛ balo sɔrɔ nɔgɔya la cogo min na sisan cogoya sɔrɔ cogo cogo foyi t'a la gɛlɛya a gɛlɛyara fo k'a damatɛmɛ a prix tun bɛ ɲini ka na D'accord. Voilà. Donc nin ye ladilikan ye ka ɲɛsin jamanakuntigi ma a ka se ka dɛmɛ laɲini mun ye jɛgɛko ta fanfɛla ye aw y'a ye k'a fɔ an ka baw bi jɛgɛw tɛ a la bozow bɛ kulo la ko jɛgɛ tɛ ka sɔrɔ ɔ sugu kɔnɔnaw la an mago bɛ jɛgɛ la don o don jɛgɛ bɛ bɔ sinuwakɛ fɛ yen ka na nka n'i y'a ta k'a jateminɛ ji bɛ an ka yɔrɔ fan bɛɛ fleuve niger bɛ a bɛ tɛmɛ region caman fɛ ne ko ninnu ye kɛwalew jumɛn kɛ pour que ka se k'u ka jɛgɛkow lasabati ka anw tɛ se k'o kɛ nka a tɛ taa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɔ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ta ye min ye o k'o kɛ anw an bɛ ka cɛsiri kɛ funankɛninw ne ni ɲɔgɔnnaw an bɛ ka cɛsiriw kɛ ka se ka baara in nasankɔrɔta an bɛ se min na an b'o kɛ nka aw fana ta ye dɛmɛ min ye ka kow nɔgɔya an bolo n'a y'o kɛ n'ala sɔnna an bolo dilen ɲɔgɔn ma an bɛna se ka jɛgɛko lasabati mali kɔnɔna la nin kun y'an ni masire ture bi an ka jɛmukan na ka se ka jɛgɛ mara a k'a ka parcours a ye gɛlɛya minnu sɔrɔ a ye caman fɔ aw ɲɛ na ani a bɛ ka nafa min sɔrɔ a la bi a ye caman fɔ aw ɲɛ na an b'a fɔ an b'aw fo a ka tulomajɔ la ala k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw balimakɛ kun don alors maliba kɔnfitɛri ɲɛmaa kun don mamadu dukara ni n balimakɛ masiri ture ne yɛrɛ tɔgɔ masiri mais mɔgɔw t'o dɔn voilà salamalekun